Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m ụnụ dịka ụnụ si wee mara aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi ana onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye akụmazị ụmụọcha na akụmazị ụmụọcha nọ n'Ika North East Local Government Area of Delta State ekenekwa m ụnụ Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m ụnụ ndị Ika ekenekwa m ụnụ ndị anịọma ibe m ekenekwa m ụnụ igbo bụ igbo igbo dị n'olu igbo dị n'ozi ụlọ igbo niile ebe ọbụla igbo nọ asị m ụnụ ụtụtụ ọma na asị m nke onye chi ya zelụ ee dịka ụnụ si wee na-afụ ihe na-afịọ na naijiria dịka anyị si nọ na naijiria ọtụtụ ihe na-afịọ na naijiria na-afịọ na asịrị na-akọ na-agbago na-akọ na-agbada kedu ihe mee ni ama m ma anya ọkụ ka m ma-akpọ ya na ọ ya ka a na-ewuru ndị Igbo ama m ma ụfụ obi ka m ma-asị na ọ ihe ji fa gbasara ebe ndị Igbo nọ kedu ihe anwa m ma-asị na ọ ya bụ nsogbu ụfọdụ mmadụ na-enwe na Naịjirịa i nee anya na-atụghị asị i nee anya na-akọghị akụkọ nke zuru ezu ị ya-achọpụta na igbo na-agbara onwe ha mbọ ebe ọbụna igbo pụtalụ igbo ya afụ na ihe ya ebido mewe ebe anwa ọ ya ka onye Igbo ji wee dị iche na ejido ihe ọbụla adị aga ọfụma aka ejido ya o bido gaba ọ ebe a wụ ebe ndị Igbo ị nwere nsogbu na Naịjirịa Yoruba Hausa ndị Edo Ijaw Itsekiri Fulani unu nwa wụkwanụ mmadụ dịka chukwu si wee kekwa unu nwere ụzọ unu si wee bụrụ ọpụrụ iche an igbo o nwere mgbe anyị ma nwoke ma nwaanyị ji etinyere unu anya gbasara agwa akparamagwa eji mara unu bụ ndị fulani eji mara unu bụ ndị yoruba anyị mara unu dịka otu unu si wee dị na-emekwa ihe unu na-eme a na-egosi ya a na-afụ ya n'anya igbo were ndụ fa jidosie ya ike maka na a ma na obodo a nọ wụ obodo afụrọ ha anya onye igbo na-agba mbọ iji wee fụ na ihe niile nọ ebe ọ nọ na-aga ọfụma ọ ya bụ njọ or mmehie ndị igbo nwelụ ee onye na-achị naijiria kịta bụ onye yoruba onye awụsa bụkwa onye chịpụ achịpụ o nwe otu o si wee gbasa igbo o nwero but i nee anya igbo ka onye ọbụla kpụ n'ọnụ ee ka ọ dị dịka na m na-ekwu ọtụtụ okwu ofu ihe ka m chọọ ka i jidoro aka n'ihe ọbụla ị na-anụ ị na-ege ntị dịka i si ege ntị kịta ofu ihe ka m chọọ ka i jidoro n'aka ka ị mara akụkọ nke m na-akọrọ ụnụ maka na akụkọ nke m na-akọrọ gị kịta kwesị igosi gị na mmegide dịrị ndị Igbo maka otu Naijiria or ndị mmadụ dị na Naijiria si wee na-afụ ndị Igbo goro ntị na akịkọ a. ha bịa kewe steeti na Naijiria e wee kee steeti ndị Igbo dịrị na Bendel ndị Igbo dịrị n'ọtụtụ steeti ndị ọzọ e wee kewe region e kerekwe ndị Igbo ka ebe ni but n'ime akụkọ awụ ndị Igbo a niile e kere baa na Bendel or kee baa na Delta Kogi na Imo e mere ha mara na ha abụrọ ndị Igbo na-akụzi ha or na-eme fa a na-afụ onwe ha as ndị ọzọ nekwe nke bụ isiokwu maka na si na Igbanke ruo na Ahaba tupu gị agbago bawa na Anambra na mba Igbo ndị ọzọ ị ga-ama na ma nwoke ma nwaanyị nọ na Igbanke bụ onye na-asụ nnọọ bịa a na-aza Chukwuma a na-aza Ifeọma a na-aza Uche a na-aza Isiọma a na-aza Ifeanyị a na-aza Ikechukwu a na-aza Kanyịnebi na-aza onye nwe mmadụ aza afa i nee anya n'emume e ji mara ha nke oyibo kpọrọ culture na tradition ị fụ akparamagwa a na-akpa na culture ha na tradition ha n'ime culture ị fụ iwu nsọ ji obodo dị iche iche na ana Ika ị fụsị ihe a na-asọ fụsị ihe a na-asọ ị fụ those things a na-ekwetara n'ime na ndị ha ekwetara n'ime which talks about constitution i nenechaa anya n'ihe niile atụmatụ niile ị fụ

tinye aka na ide mmiri ihe dịka ụtagba ụnọ ụtagba ogbe ọnịcha ụkwụanị ee ihe dịka obiarụkụ itinyewe aka ma ụzọrọ ha ijewe ma e, ide mmiri ine anya atụmatụ agwa ha na-akpa na emume ịrụ- ịgọ mmụọ maọbụ ịrọ mmụọ ya dịrị otu ndị bụ na ụsọ akịa Ine anya na cultures, you look at their tradition, ine anya, some of the festivals, etu esi eti mmanwụ akụ ogene ma etu a si agụ egwu inecha ife a niile iwe neba anya sị okay ndị a na-akọkwa na nni ka ihe a na-akọkarị ine ụzọ ha si eme ihe na-agụ arọ mara na ha niile nwekwara nkweta na mmụọ ifejiọkụ ma ihe niile inenecha ihe a niile o doo gị anya na ịmarago otu ndị a si eme iwe were ọkpa cross ya the bridge bata na Anambra tinyekwa uche gị na ala sowe usoro ọnịcha si akpa agwa na emume ọnịcha pụta na mm, atani bịawa na ka a na-akpọ ya ee obosi jewe ma ọba ma ọraifite ma ọzụbụlụ ijewe ma ihiala ma azịa iseke wepụtawa ma uli nachite azụ jewe nnewi nnobi ee ụkpọ ee ka a na-akpị ya ee i- ọtụtụ obodo iseri ya jewe ma ọkụzụ gbanyere pụọ ọka pụọ amansi pụọ ma ka a na-akpị ụmụọkpụ si ebe a gbedewe ma nibo ma mbaukwu ine anya na tradition inekwa anya ma custom ha hold to themselves ị ya-ekwete na onweghị ihe dị iche site na Igbanke ruo na ahaba bawa Anambra jewe ma na Enugu ma na Ebonyi steeti n'ebe a niile enwere ọnụ ndị na-asụ bịa nnọọ na anyị niile na-eme ofu ihe ị ya-achọpụta na anyị bụ n'ofu iweta ihe ịjụwazi ajụjụ ihe ndị a niile m na-afụ na-egosi akabe m bịa n'ihe gbasara afa obodo akabe m bịa n'ihe gbasara afa nna nna anyị ha zara ọ bụ na anyị nwa ka na-azị ya ruo kịta ị na-ege ntị ofu onye wewe n'isi nechi ife a niile ị jụọ ya onye ebe ka ị bụ ọ sị na ọ wụ onye kafancha kafancha adịghị asụ asụsụ gị kafancha adịghị anụ onu gị ngị nwa adị asụ asụsụ kafancha ị dị anụkwa ife kafancha a na-asụ nke bụ eziokwu ma emume mmụọ ma ihe niile mmemme niile a ji mara gị ị na-eme o nwerọ nke kafancha a na-eme yet ị sịkwa na ị bụ onye kafancha kedụzi ka i si bụrụ onye kafancha ị na-anya ma afọ obodo gị o nwere ihe dị oyiyi n'afọ obodo gị na emume mmụọ gị na emume ịgba ọfala ma ihe niile unu na-eme ịdị na ndị ahụ ị sị na ngị na fa bụ ofu ọ bụrụ gịnị kpatara ya ọ bụrụ na na ndị mmadụ kpachara anya wee mee ife a eme iji wee fụ na ụmụnne naabọ adịla ọnụ na mma ofu ke na-agba ofu ke na-agwa ya nwanne m ị gbanwekwala bịa nwanne mụ na gị bụkwanụ nwanne bịa na ihe dị etu a na ihe dị otu a gosigo gị na mụ na gị bụ nwanne ọ na-efe isi ọ na-efe isi o chetakwa na onye ọbụla jiri nwanne ya je izu na a na-achị ya ọchị a na-achịkwa nwanne ya ọchị ị na-akpọ ya sị ya bịa ka anyị dozie be anyị ka anyị mara ka ọ ga-esi dịrị anyị mma ọ na-akpọ gị afa na-agwa ndị ilo na ị bụla ezigbo mmadụ na ihe i ji abịa na ị chọrọ ịnara ya ana ya na ihe i ji akpọ ya na ị chọrọ ime nke ni ime nke ni onye anwa ọ na-ekpega ọ na-akọrọ akụkọ a niile ọ nọkwa ka ọ mara ihe onye ọ na-akọrọ akụkọ bu n'obi gbasara ya i were ndị ilo mere nwanne i were ndị iro gbaa onwe gị okirikiri izu gị na nwanne gị kwesị ịgba were wee rụọ ọrụ dozie obodo unu gị na ndị ilo na-agbazi izu agha a na-achị gị ọchị ka m chetara gị ọzọ nwa nke mmadụ na onye ọbụla jiri nwanne ya wee jee gbaa izu marakwa amara na a na-achị nwanne gị ọchị a na-achịkwa gị ọchị maka na ọ nwanne ozu ule na-ebukwenụ ozu ule marakwa amara na ọ nwanne ozu ule na-ebu ozu ule na agha chụwakwanụ mmadụ n'ilo ebe ọ na-agbata bụ n'ụlọ na agha chụwa gị ga-esiri ụlọ gbara gbagawa n'ilo maka i siri ụlọ gbara ọsọ gbaga n'ilo agha erie gị bikonu akụkọ nke m na-akọrọ unu akụkọ na-eme na agbata ụmụnne naabọ ụmụnne n'ịtọ ofu ke kụlụ a na-akpọ ya afa na-eme ọtụtụ ihe n'ebe ọ nọ ofu ke nọlụ na-agwakwa nwanne ya na ihe a ị na-emekwa otu a na ọ bụrọ otu a ka o kwesịrị dị na i kwerekwa ka ọ dị otu a na ọkwa ihele mụ na gị ọ na-asị na-agwa ndị ilo anyị ma ndị na ya ọ na-achọ ịbịa nara m ana ọ na-achọ ime nke a they want to grab land nwanne m ka m jụkene gị ndị fulani ị na-akụ mkpụkpọ since ka anyị nye ha ebe a ya na-achị efi ruga or cattle reserve or whatever abụ ndị bụ nọ ego ole ka ha nyere gị ana m abịakwanụ ihe unu ji mara m wee onye nwe mmadụ ka anyị igbo niile bụkwanụ nwanne dịka mụnwa si wee fụ maka nje njem ebe dị iche iche mụnwa jegoro gbasara ihe gbasara ka igbo niile dị n'otu m na-eti aka n'obi gwa gị na nke bụ eziokwu na igbo niile dịkwanụ n'otu m etinye aka n'obi gwa gị na igbo niile bụ ofu kama na ọ bụ ndị ọjọọ bụ ndị ị na-eme ka ọdịnamma ndị igbo ghara ịdị na otu o kwesịrị dị anyị ndị a niile na-eme ife a mana nke bụ eziokwu na o nwe ka igbo si wee dị n'otu na okwu agwụla a ma ihe anyị emenwu with that unity anyị ma how powerful ike mụ na gị ya adị ọ bụrụ na anyị jikọsa aka ike maka na e kwuru ya ekwu sị na ofu onye ya achụ mmadụ one 1000 but na mmadụ ịbụọ ya achụ ọtụtụ a ka m ji wee na-akpọ gị taa ị bụ igbo dị na kogi ị bụ igbo dị na the benue cross river rivers steeti bayelsa imo steeti abia steeti ebonyi steeti enugu anambra delta and edo gee m ntị n'olu maka na ọ gị ka m na-ezijere ozi a na ọkwa anyịnwa kwelụ e wee ji wee ji wee dowenwu anyị ebe anyị nọ maka na ọ bụrụ na anyị ekwelọ a gaghị edowenwu anyị ebe a dowere anyị maka na izu nwanne na nwanne gba were obi nwanne soo ya na-amịta mkpụrụ dị ebube but nwanne na nwanne rapụrụ izu ha kwesịrị ịgba ndị ilo agbawa izu n'isi nwanne na nwanne ọkwa catastrophe ọkwa backwardness ọkwa stagnation ọkwa trouble wụ ihe ndị ilo na-agbara izu gbasara gị na nwanne gị maka na a ma na ọdịnamma gị na nwanne gị ya eme unu na-ezu ezu kwechiri ekwechiri ka obodo o kwesịrị ịdị e mezie ka gị na nwanne gị dịrị n'ilo ka gị na nwanne gị dịrị n'ilo ọ ha meziri ya dododo igbo ndị nwe m gbaanụ mbọ kwado na ife ọbụla anyị na-eme iji wee fụ na igbo niile dị n'otu maka na ịdị n'otu igbo ya enye igbo ife ọbụla bụ ihe ndị igbo mara na ọ nke fa enwetebe kemgbe eri na ịdị n'otu ndị Igbo ya eme Igbo Igbo eturukwu ugo a ji mara ha na mbido ụwa ịdị n'otu ya emekwe ndị Igbo Igbo egwunye egwunye dịka nwoke si egwunye n'ama na nwoke zuru ezu ekelekwa m unu Igbo ndị nwe m ebe unu si anụ olu m wụ Igbo Ezue TV Ọ mụnwa wụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye akụmazị ụmụọcha tupu m abụ delta abụgo m onye igbo tupu m abụ delta abụgo m onye akụmazị bụrụ onye igbo tupu m abụ midwest abụgo m onye akụmazị bụrụ onye igbo tupu m abụ naịjirịa m arapụzi foundation m lewezi another foundation nke m ma na ọ gaghị enyelụ m aka ekenekwe m unu ọzọ nye m ntị n'onu okwu ọbụla ị na-anụ na-esi m n'ọnụ apụta tụlee ya atụle wele okwu ma ọ bụ na ọ na-ahịa gị arụ iwere iwere mụnwa ya ahịana gị arụ iwere okwu maka echi na okwu nke m na-agwa gị taa ya adịlụ gụ ile ọ ya abalị gụ ulu ọ bụ na ndị Igbo chọ ka a bụrụ ndị Naịjirịa ị na-atụ egwu ị na-enye nsọpụrụ ofu ihe ka Igbo ya emelụ Igbo ka ife dị ele wee mee ihe ahụ wụ ndị Igbo iji aka wee kwado onwe wee together ihe ahụ wụ ndị Igbo ncha ịbịa n'enu ụzọ ọhụrụ ofu maka esu ukwu ezịza na okwu ịkpaji ihe a wụ ihe ndị igbo ka eme n'igbo ụghọghọ igbo ụghọghọ ụghọghọ igbo phobia nwere igbo nke igbo ji bụrụ igbo ezuo oke biko na-esonyere anyị na akụkọ anyị na-ewetara unu ma ihe onyonyo anyị na-ewetara unu na Igbo Ezue TV anyị nọ na Twitter anyị nọ na TikTok anyị nọ na Facebook anyị nọkwa na Instagram but nke bụ eziokwu na aga m atụrụ unu asị ebe m ka na-adị active wụ na Facebook ya na nwa obele ana m emetụkwa nwa obele na Twitter na-anwale ka ike m ra but unu ya enyela m aka na-atụsa ozi ọ bụla gbasara m na gbasa Igbo ka o nwee ike na-agatesi aka ka o nwee ike na-aga ebe dị iche iche ka Igbo nwee ike mee gịnị mara na ọ bụ nwa ha nwoke na-ekwu okwu ka ọ dịkwanụ mgbe m ma-abịakwa wetara unu ozi ọma ịhụnanya na ịdị n'otu nke Igbo niile aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye akụmazị ụmụọcha ọ bụrụ na ị mara ebe akụmazị ụmụọcha rị soro m ka m gosi gị ụzọ ụzọ a ka e si aga akụmazị ndewo ndewo na igbo ndị nwe m isi agwa